bi le 22 mai 2022 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna na dɔɔni ɲɛfɔ fɛn jumɛn kan bi o ye tentative de coup d'état min ni a kuma fɔra n'an ka waatiw y'an nabɔ an bɛ don actualité dɔw fɛnɛ kɔnɔ ka dɔɔni ɲɛfɔ olu fɛnɛ la An y'a ye lundi le 16 gouvernement ka porte parole bɔra ka kuma monsieur le ministre Maïga ko dɔw ye a laɲini ka coup d'état kɛ mercredi sufɛ le 11 ka dugu jɛ jeudi le 12 la nka ko a ma se ka sira sɔrɔ u bolo mɔgɔ minnu don ko mɔgɔ minnu ti jamana in ka ɲɛtaga fɛ n'u bɛ fɛ ka jamana in segin kɔ u bɛ fɛ ka jamana ɲagami tɔ don jamana kɔnɔna la ŋaniya ŋaniya ɲuman tɛ u kɔnɔ ŋaniya juguw de bɛ u kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma ko nka guvɛrɛnɛman jamana lakanabagaw u ka cɛsiri n'u ka jija n'u ka jateminɛw sera ka kɛ sababuya ye ka se ka a ko kunbɛn bon euh, mali coup d'état ko filɛ nin ye coup d'état tɛ se ka dabila mali la tant que ko damadɔw bɛ yen nɔ ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ olu la tant que ko damadɔw bɛ yen nɔ ni olu tɛ ka labato tant que ko damadɔw bɛ yen nɔ ni olu tɛ ka lawaleya n'i y'an ka jamana sariyasunba yɛrɛ ta k'a lajɛ a fɔlen don o kɔnɔ k'a fɔ ko

kudeta in ɲɛn'u bolo wo a ma ɲɛ u bolo wo o bere in bɛ ka u makɔnɔ o bɛ kɛ sababuya ye jamana kɛra cogo o cogo u bɛ sira wɛrɛw ɲini jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka falen cogoya min na ka sɔrɔ u ma kɛ ni kudeta ye i bɛ ko ta i b'a jateminɛ ATT ala ka hinɛ a la olu ye kudeta min kɛ Musa Tarawele la o kɔfɛ de constitution ko nana donc o kɔnɔnaw de la ni kuma ninnu fɔlen don a lajɛ ɛ Sanogo o ye kudeta min diriger o kudeta kɔnɔna la ee Maliki Jaw o tun bɛ o kudeta kɔnɔ mun na o Maliki Jaw kelen tilala ka n'a yɛrɛ sɔrɔ nin kudeta in fɛnɛ kɔnɔ asimi bɛ ka min diriger ni Ba Ndaw tun bɛ a ɲɛmɔgɔya la ka tila ka Ba Ndaw bɔ yen tuguni ka tila ka na asimi yɛrɛ bila yen tuguni parce que o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ɲangini min bɛ ka fɔ kudeta ko la o de ma ta ka baara kɛ n'a ye n'o tun kɛra ka baara kɛ n'a ye depuis sanogo ka kow la Maliki Jaw tun tɛna ye asimi fɛnɛ filɛ ka minnu kɛ la bɔn tant que ni kow b'o cogoya la kudeta tɛ se ka ban mali ko la paseke bɛɛ b'a dɔn ɲangili wɛrɛ t'a la n'i y'a kɛ n'a ɲɛn'i bolo yanni i ka taa aw b'aw bolonɔ bila papiye dɔw la dɔrɔn k'a fɔ aw minnu ye kudeta kɛ nin kana kɛ aw la nin kana fɔ aw ma aw n'aw nɔfɛ mɔgɔw aw bɛ taa aw bɛ taa k'a sɔrɔ waati min ni a ɲɛna aw bolo ni aw bolo b'a la aw n'aw somɔgɔw aw masurunyaramɔgɔw aw ni minnu jɛra ka kow kɛ aw n'aw ka denbayaw aw de ka diɲɛnatigɛ a bɛɛ lajɛlen de bɛ dilan jamana kan jamana kɔnɔdenw kan jamana nafolo la jamana hɛrɛw la waati min asimi nana kudeta filanan kɛ bandaw la communication kɔnɔna la mun nana fɔ remaniement kɛra de asimi ni minnu ye kudeta fɔlɔ in ɲɛmɔgɔya ta olu dɔw bɔr'u pilasi la u bɔr'u pilasi la bandaw fɛnɛ kudeta kɛr'a la o cogoya la asimi yɛrɛ ka disikuruw la a y'a yira k'a fɔ olu ni minnu ye kudeta in kɛ ni olu da bɔr'a la dabɔ cogo sugu dɔw la a bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye ne hakili la ni kudeta kɛra olu yɛrɛ ka fɔ la u ye kudeta in kɛ jamana tun bɛ lahalaya min na a bɛ bolo min kan o tɛ bolo ɲuman ye o tɛ sira ɲuman ye u nana a bɛ se ka dilan cogoya min na donc ni remaniement kun kɛkun kun ye tiɲɛ yɛrɛ la minnu kun bilala o pilasi la olu fana kun ka ɲi ka tɛmɛ minnu kun b'a la kan a man ka kɛ bilen ko ne ni ninnu de ye kudeta kɛ donc n'a kɛra ne ni ninnu ye kudeta kɛ ça revient à quoi minnu mana jɛ ka kudeta kɛ n'a réussira aw bolo aw de b'a dirije aw de b'a k'aw sago ye aw de n'aw ka denbaya ka siniɲɛsigi aw b'a bɛɛ dilan san'aw taa kuma cɛ n'aw taa kuma sera aw bɛ papiye dɔw siɲɛ siɲɛ dɔrɔn maga tɛ k'aw la aw tɛ wele aw tɛ ɲininka aw tɛ foyi aw n'aw ka hɛrɛ mugu taara donc tant que ni kow b'o cogo la mɔgɔ tɛ siran k'a fɔ ko a bɛ kudeta tenter parce que fɛn fila de bɛ yen nɔ ni kudeta ma ɲɛ i bolo fɛn fila de bɛ yen soit i bɛ minɛ k'i datugu o datugunni kɔnɔna la gɛlɛyaw bɛ se k'i sɔrɔ o kasow la yen soit i bɛ faga ka kudeta ko to sen na sɔrɔsi kɛ mali kɔnɔ bi bi in na o guloki de b'o la ka yaala parce que ni min tɛ nɔri la suko ni dugusɛjɛ cɛ a bɛ se k'a fɔ ko don convoi kɔnɔ i ka taa nɔri la o nɔri in na yen nɔ o risiki kelen in de bɛ yen nɔ o risiki kelen in de bɛ yen i bɛ se ka minɛ otazi la yen nɔ k'i bila kaso la terorisiw ni fɛnw bolo yen k'i torturer ka ko sugu bɛɛ da i kan walima i bɛ se ka faga operasɔn dɔ kɔnɔna la n'o dun fana kɛra an b'a ye minnu bɛ tanya o cogoya la ten tɔ i yɛrɛ b'a dɔn depi i ma tanya fɔlɔ cogoya t'i ka denbaya ye yan wa n'i taara yɛrɛ fɛnɛ u tɛna cogoya k'i ka denbaya ye donc est ce que e tɛna taa ka n'a fɔ k'i bɛ coup d'état tenter o risque kelen n'i bɛ k'o kɛ jamana ye i bɛ n'a fɔ k'i bɛ n'o tenter fanga nɔfɛ n'i sera ka coup d'état réussir i n'i ka somɔgɔw ani nɔfɛmɔgɔw aw ka diɲɛ dilanna donc tant que ni o ko sugu bɛ yen nɔ coup d'état ko tɛ se ka dabila o a tɛ se ka dabila ka da o yɔrɔw kan coup d'état kɛlen don ka na i ka na fanga la facilement nɔgɔya la k'a sɔrɔ i ma campagne kɛ i ma wari dépenser i ma foyi foyi kɛ n'a réussila i bolo dɔrɔn i ni minnu sera k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ aw b'aw yɛrɛ placer placer yɔrɔw la ka taa n'a ye donc ni ɲɛ ma sɔrɔ olu ko ninnu na k'a fɔ de ko coup d'état bɛ ban mali la an bɛ kuma de sinon coup d'état tɛ ban mali la hali ni nin ko in kɛra ninnu k'u ta kɛ u ka taa dɔɔni bɛ se i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ tila ka wuli tuguni gɛlɛya dɔw bɛ na jamana kɛra cogo cogo gɛlɛyaw de b'a kɔnɔ donc o gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ni opposition opposants ni politiciens wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw ye u fara fara ɲɔgɔn kan ka wuli dɔrɔn dɔ fana b'i profiter tuguni ka na tuguni ko jamana kɔnɔdenw y'a fɔ tan u y'a fɔ tan dɛsɛra o bɛ na ni o yɔrɔ sugu ye donc coup d'état bɛ o niveau de la Euh, nin transition fana filɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko i bɛ ko tiɲɛ nɔfɛ ninnu ye équipement minnu san que ça soit a baara daminɛna olu de tile la wa ou bien a daminɛna fanga tɛmɛlen de tile la olu bɛ k'a tɔ kɛ i komi u b'a fɔ cogoya min na ko l'état est une continuité peut-être fanga tɛmɛlen ye ko dɔw kɛ olu bɛ ka a tɔ lase sisan que que ça soit a kɛr'o ye o que ça soit olu yɛrɛ y'a daminɛ o an kɔni ɲɛ b'a la olu tile la armement min sanna équipement min sanna an ka lakanabaaw ye kabiri musa tarawele binna fo ka na se sisan ma o ɲɔgɔnna ma kɛ an y'a ye u bɛ cɛsiri min na u bɛ wulikajɔ min na lakanako sira kan kabiri musa tarawele binna fo ka na se sisan ma an m'o ye donc o yɔrɔ la chapeau bɛ bɔ u ye u bɛ fo ye k'u encourager ye ka fɛn bɛɛ k'u la mais jamana kɔnɔna ko wɛrɛw fɛn caman bɛ yen nɔ min tɛ ka ɲɛ dɛ fɛn caman bɛ yen min bɛ ka nɔɔni ka taa fɛ dɛ bon mɔgɔ minnu fana bɛ ka wuli ka mankan ci ka wuli ka ko caman kɛ n'i ye yɔrɔ dɔ ta k'a lajɛ u fɛnɛ ka jo bɛ yen dɛ i mana yɔrɔ dɔ ta k'a lajɛ a bɛ u dimi kun bɔ a bɛ u wuli kun bɔ a bɛ u kuma kun bɔ i komi an y'a fɔ cogoya min na ka kudeta kɛ ka n'i sigi jamana kunna i ma kanpaɲi kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na pour que k'i ka se ka élection kɛ ko i bɛ miliyari miliyari don a kanpaɲi ko boliboli ni a koɲɛw ni a fɛn caman caman na ɔ ni ninnu nana sigi u ma kanpaɲi kɛ u ma miliyari bɔ u ma foyi bɔ u nalen sigi min kɛ nafa min bɛ sɔrɔ fanga marali la u bɛ k'o nafaw ta ten est-ce que o bɛ bɛn politisiyɛn ninnu ma o tɛ bɛn politisiyɛn ninnu ma o parce que politisiyɛn ninnu b'a dɔn ninnu sera yan olu yɛrɛ politisiyɛn dɔw ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka jamana ɲagami olu ye o ɲagami o jamana wulikajɔ n'o fɛn min kɛ olu tun m'a dabɔ ninnu ka na fanga minɛ k'u sigi a la olu tun y'a dabɔ de olu yɛrɛ ka na sigi a la donc n'a nana kɛ ko daminɛnen u bolo ko ko daminɛnen don ko mɛɛntaba tɛ a nana kɛ ko bɛ ka janya ka taa a fɛ dɔ mana ban a bɛ fɔ ko ka dɔ fara a kan dɔ mana ban a bɛ fɔ ko ka dɔ fara a kan olu dun caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ u si kɔrɔbayara olu b'a dɔn ni nin ko in continuera ka san damadɔni kɛ élection min bɛna na kɛ entre temps o b'a sɔrɔ jeunes dɔw y'u kunkan bɔ jeunes dɔw y'u kun bɔ dibi la o jeunes ninnu mɔgɔw bɛna na danaya ta ka ɲɛsin o jeunes ninnu ma ka cɛkɔrɔba ninnu dɔw to yen o cɛkɔrɔba ninnu dɔw fɛnɛ dun tɛ fɛ olu da ka bɔ a la sisan donc o kama olu bɛɛ bɛ wuli k'a fɔ transition in tɛ prolonger transition in tɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan pour que olu bɛ se k'u chance tenter u fɛnɛ bɛ se ka nin nin nin nin nin privilège ninnu sɔrɔ cogoya min na donc olu dɔw ka wulikajɔ ye o ye parce que hali ni élection organisera ko olu ma olu ma tɛmɛ olu ma gagner k'u ka san duuru wɛrɛ kɔnɔ tuguni élection wɛrɛ o b'a sɔrɔ olu yɛrɛ u b'a bila u yɛrɛ ye hali ni mɔgɔw m'a fɔ k'u k'a bila u yɛrɛ b'a bila u yɛrɛ ye o dɔw bɛ yen nɔ donc olu tɛ fɛ ka o chance perdre dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ i komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na wulikajɔw kɛra mankanw cira fanga binna cnt sigira sigicogo min na sariya minnu kun fɔra sigicogow la a ma taa o siraw fɛ a taara kɛ ka taa dɔw yɛrɛ ka fɔ la olu taara k'olu bila a la ka sɔrɔ olu ma demande yɛrɛ kɛ ka sɔrɔ a critères bɛɛ kun ɲɛfɔra n'i bɛ don a la a bɛ kɛ tan de a bɛ tɛmɛ nin sira in de fɛ a bɛ taa yan fɛ a bɛ na yan fɛ a bɛ don yan fɛ a bɛ bɔ yan fɛ mais a tilala ka taa kɛ u y'a k'u yɛrɛ sago ye i komi an y'a fɔ cogoya min na kuma daminɛ la ni minnu ye kudeta kɛ n'a yɛrɛ ser'u bolo dɔrɔn olu n'u kɛrɛfɛ mɔgɔw n'u yɛrɛ mɔgɔw u b'a kɛ cogoya min y'u diya u takuma mana se u bɛ papiye dɔw siɲɛ u bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ donc o de nana hali n'i y'a ye vice président kow nana don a la ka tila ka na charte kow ta ka don a la ka constitution gosi ka bila yan fɛ olu bɛɛ ye o kow de ye a bɛ anw de bolo anw de b'a gérer anw de b'a kɛ tan tɔ donc diyagoya olu mɔgɔw bɛ wuli ka mankan ci minnu fana ye a a a a tibitaba kɛ kare kɔnɔ a bɔliba manifestation baw ani fɛn caman caman olu ma jɔyɔrɔ olu fanba ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ damadɔ damadɔni de taara k'olu bila a kɔnɔ o mɔgɔ damadɔni min ni olu bɛ k'u ta sɔrɔ tɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu m'u ta sɔrɔ n'olu ɲɛ b'a la ko kuntagala bɛ ka janya ɛ olu a bɛ ka k'olu ka ɲɛkumu kan a kɛra komi n'a fɔ ɲinɛ kɛlen olu kɔ olu négligelen don a b'olu fana tɔɔrɔ dɛ donc n'a y'u tɔɔrɔ u tɔɔrɔkun mɔgɔw fana kan k'a yɔrɔnin lajɛ k'a jateminɛ k'a dɔn n'a y'u tɔɔrɔ a y'u tɔɔrɔ tiɲɛ fana kan sabula olu de jɛra ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ mais u ɲɛ b'a la a nafa bɛ ka se fan dɔ de ma a tɛ ka se fan dɔ ma n'o tɛ jamana in jɔli a man gɛlɛn o n'an nana de k'an bɛna jamana in jɔ aw tɛ se ka na kɛ komi n'a fɔ sariya yɛrɛ ye fɛn min bila k'a fɔ jamana kɔnɔdenw mana mɔgɔ min suganti k'a bila jamana baara la sara min bɛ di o ma aw yɛrɛ nana nacogo dɔ la dɔrɔn ka tila ka na o sara kelenw ni o privilège kelenw ni o fɛnw bɛɛ ta i komi n'a fɔ jamana kɔnɔdenw de jɛra k'a fɔ aw k'a kɛ tan aw k'a kɛ tan an k'o yɔrɔ lajɛ dɛ ni jamana ɲagamina aw nana min y'a ɲagami ou bien aw bolo ko min y'a ɲagami ou bien a cɛnnen don yɔrɔ min na aw nana k'a bɛna dilanni kɛ aw nana aw bɛ effort de fournir o kɔrɔ de e de bɛ na i ta don jamana la i kana n'a fɔ k'i bɛna jamana ta ta normalement ko kan ka kɛ ten de a ma fɔ ko ka baara kɛ fu la an m'o fɔ mais a fɛnɛ ka kɛ cogoya ye cogoya min tɛ kɛ komi i n'a fɔ a dabɔra nafa nafa sɔrɔ de kama quoi surtout jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ normalement ni ninnu kun nana ka jamana to nin dingɛ in kɔnɔ ne ne kun kɛra u ye u ka ɲɛmɔgɔ ye déjà les colonels la a ye to ni aw ka colonel sara ye parce que aw nana jamana dilanni de kama aw taara bila pilasi minnu na o sara a ye diɲɛ o kɔ diɲɛkɔ k'a fɔ de ko n y'a renonse a kana kɛ forme ye c'est-à-dire fond ka kɛ a la quoi a kana kɛ dalakuma ye kɛwale ka kɛ a la quoi o yɔrɔnin na an bɛ da tun asimi ka eh, fɛnko kuma la 150 miliyɔn ko kuma parce que hali sini mali de la i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔw mɔgɔ t'a dɔn u bɛ sara da mun na da sugu bɛɛ bɛ fɔ a la dɔ b'a fɔ miliyɔn kɛmɛ ni kɔ dɔ b'a fɔ miliyɔn bi tantɔ dɔ b'a fɔ miliyɔn tantɔ bɔn o yɔrɔ la an ye kibaruya min sɔrɔ sarako la sara nɔrmali min ko a bɛ di président ma ko a sara kalo kalo an y'a mɛn ko o bɛ taa miliyɔn naani ɲɔgɔnna la min bɛ d'a ma k'o ye sara wari ye premier minisiri ta k'o bɛ taa miliyɔn fila ɲɔgɔnna la minisiri tɔ ninnu olu bɛ dɔɔnin bɔ jɛ miliyɔn kelen kelen ninnu na ko olu minisiri dɔw bɛ ten tɔ bɔn min ye eh, depite ninnu ye ni cnt kɔnɔmɔgɔw de bɛ ka o wari kelenw ta depitew pilasi la sisan k'o ye kalo kalo miliyɔn kelen ani waa kɛmɛ o fɛnɛ kɔfɛ n'u ye seminɛri ninnu kɛ o fɛnɛ pirimuw bɛ yen nɔ eh, fɛn wɛrɛw bɛ d'u ma fɛnɛ bɔn wɛrɛw fɛnɛ bɛ d'u ma ni fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ d'u ma min t'o ye bɔn fonds de souveraineté président ta o ye 150 millions k'o de bɛ d'o ma fonds de souveraineté kalo o kalo 150 millions o de bɛ ta k'o bila o o kɔnti o kɛsu in kɔnɔ yen président b'o kɛ cogoya min y'a diya wa k'a fɔ de ko ni kalo sara a bɛ taa lajɛ k'a fɔ ko a a mago sera nin de ma ka nin ci urgent nin ci urgent ɲɛnabɔ wari tɔ ye nin ye donc an k'o wari tɔ dafa tuguni kalo kura o tɛ kɛ dɛ kalo o kalo a dafalen de bɛ ta ka bila a kɔnɔ a tɛ lajɛ a tɔ tɛ segin kɛsu kɔnɔ o bɛ ta ka bila yen wa a fana t'a tɔ lasegin a b'a bɛɛ cɛ k'a kɛ min y'a diya ye o y'o ye premier minisiri ni sogɛli b'o pilasi la bi o ta k'o ye 75 miliyɔn o fana kalo o kalo o bɛ cɛ k'a kɛ yen nɔ o fana y'o kɛ min ye sa o y'o ko ye o tɔ tɛ lasegin kɛsu kɔnɔ kalo o kalo o bɛ cɛ ka di o ma donc ni aw nana k'aw nana jamana jɔli la jamana bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ jamana bɛ nin degun in kɔnɔ aw kan ka olu renonse cnt kɔnɔmɔgɔw aw de ma wuli ka wuli ka mɔgɔ minnu tara parce que k'u ye m5 u tun b'o kɔnɔnaw la u tun bɛ association wɛrɛw kɔnɔna la u tun bɛ mouvement wɛrɛw kɔnɔna la kɛlɛ ni fɛnw nana kɛ sisan nɔ fanga binna aw nana k'aw bɛna jamana jɔ aw man k'a fɔ ko aw fana bɛ taa aw bolo don 1 million 500 par mois o de kama hali n'a fɔra ko k'a prolonger mɔgɔw bɛ ban mun kama parce que tant qu'a bɛ prolonger aw bɛ continuer k'o ta aw dun b'a dɔn député élection kow de don campagne kow de don parti politique kow de don mais dɔw tara carré kɔnɔ a dɔw yɛrɛ tun bɛ yala babinin de b'u sen na u bɛ chômage la n'olu tara ka n'u bila 1 million 500 ta la hali n'o kɛra badabada ye k'o kana ban olu t'a fɛ o ka ban parce que n'a banna a dɔw bɛ segin chômage la u nɔ la u bɛ segin baarantanya la u nɔ la n'a banna a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ segin baara min na o baara sara wari tɛ tɛmɛ waa bi saba waa bi naani kan donc olu bɛ ka un million cinq cent ani séminaire fɛn minnu bɛ d'u ma fɛn wɛrɛ minnu bɛ d'u ma tant que ni o bɛ ka kɛ olu t'a fɔ ko abada ko an kana an kana prolonger olu b'a fɔ de an ka prolonger hali n'a bɛ a tɔ bɛ kɛ san kɛmɛ wɔɔrɔ de ye dɛ an ka taa dɔrɔn olu b'o de fɔ bon donc tant que ni a fana bɛ ka kɛ ten minnu fana ni aw jɛra ka mouvementw kɛ ka wulikajɔw kɛ ka fɛnw kɛ olu ɲɛ b'a la tant que a bɛ ka taa ɲɛfɛ chance tɛ olu fana bolo ka don ko in na politicienw fana ɲɛ b'a la tant que a bɛ ka taa ɲɛfɛ chance tɛ olu bolo élection ka kɛ olu fana ka don o ko in kɔnɔ yen nɔ parce que fɛn min don jamanako tɛ wariko de don sa ni jamana ko don a bɛ renoncer jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ yan an ko nin ta anw nana jɔli de kama anw nana réforme de la anw nana ko kolo minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ loi kolo minnu bɛ yen nɔ k'olu éliminer loi minnu bɛ jamana kɔnɔdenw favoriser ka olu voter ka olu kɛ tan a ma se aw k'a fɔ k'a bɛna dépense dɔ ta k'a bila jamana kunna min yɛrɛ digira ne la kosɛbɛ kosɛbɛ nin ko in bɛɛ kɛra ka na embargo kɛ nka embargo kɔnɔna la u ma sɔn ka nin ko ninnu renoncer o de kɛra ne bolo c'est-à-dire jigilatigɛ ye quoi i nana sigi a la n'i nana ko dilanni kama mali kura tɛ se ka kɛ ni hakilina kɔrɔw ye ni jogo kɔrɔw ye jogo bɛ falen de nin yɔrɔ in na an bɛ garde-à-vous bila thomas sankara ye a nalen voiture de luxe minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔna ni fɛnw na yen nɔ nk'a y'u bila garage la k'u dépense ka bon jamana ma donc ni aw nan'a sɔrɔ ninnu bɛ ka miliyɔn kelen ni kɔw ta u bɛ ka miliyɔn filaw ta u bɛ ka miliyɔn naaniw ta fonds de souveraineté miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru ani miliyɔn bi wolonwula ni duuru ni aw nana yɛlɛma kama aw bɛ olu renoncer de a ma fɔ ko ka baara kɛ fu la falaki la nka aw tɛ se ka na olu tun bɛ k'a kɛ cogoya min na ka tila ka n'a kɛ o kɛcogo kelenw na k'aw ka jaabi sɔrɔ jaabi min ni olu ka jaabi tɛ kɛ kelen ye a bɛɛ y'o kelen de donc assimi ta la au début ko assimi ye sara miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru tilanen saba ye k'a ye fila to yen nɔ k'a bɛ kelen de ta donc o b'a yira k'a fɔ ko miliyɔn kɛmɛ k'a y'o to yen miliyɔn bi duuru fonds de souveraineté la a tun bɛ o de ta bon o fɛnɛ n y'o de fɔ o kɛra forme de ye fond ma kɛ a la a kɛra kuma de ye parce que ni e ko ko e ye fɛn renoncer e jɛnna fɛn kɔ e tɛ s'a ma nka o fɛn kelen bɛ ka tila ka ta tuguni ka taa o wari kɛ ka baara kɛ e tɔgɔ la donc a kɛra kuma de ye a ma kɛ kɛwale ye quoi ni e ko e ma se miliyɔn kɛmɛ ma o miliyɔn kɛmɛ bɛ ka tila ka taa ta ka baara wɛrɛw kɛ n'a ye e tɔgɔ la tel que forage ninnu c'est bien ji tɛ yɔrɔ minnu na n'i ye ji d'a mɔgɔw ma ka jiko nɔgɔya mɔgɔw ma c'est bien mais a ma kɛ kɔni k'i jɛn'a kɔ ye parce que i y'a wari kelen ta i taara i taara kɛ k'o kɛ wari in fɛnɛ bɛ bila kɛsu in kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw kama o a bilalen don yen de ko urgentw ni ko sɛbɛw ni ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ président bɛ se k'a ta k'a kɛ ka o ko dɔw kɛ nka hali n'a y'a ta k'a kɛ jelisɔnna ye a y'a ta k'a kɛ ka to ka siman de k'a yɛrɛ ka soda la a y'a ta k'a kɛ fɛn o fɛn ye mɔgɔ t'a ɲininka a la mais n'i ko i jɛn'a kɔ e tɛ se ka wari kelen nabɔ bilen e yɛrɛ ka instruction k'a fɔ a y'a kɛ nin cogoya in ta a ka taa kɛ ten tɔ ou bien ka yamaruya di mɔgɔw ma a y'a wari ta a ka taa kɛ nin ye non non non o kɔrɔ i ta de don parce que n'i ta tɛ i t'a fɔ ko a y'a ta a ka kɛ nin ye i b'a fɔ ne tɛ s'a ma a y'a lasegin kɛsu kɔnɔ n'a seginna kɛsu kɔnɔ a kan ka kɛ min ye sa o bɛ sɔrɔ ka décider kɔfɛ e da tɛ don o la mais ni e ye instruction di a y'a ta aw ka taa kɛ nin ye e y'i ka wari de d'u ma k'a ye taa kɛ nin ye dɛ i ma renoncer donc o y'o yɔrɔ ye n kun y'o kuma de fɔ n ka kuma daminɛ la ni ninnu nana exemple u kun kan ka o de yira direct a ye na a ye to yen aw ka kolonɛli sara aw kun aw ka kolonɛli sara aw kun ka to ni o ye fɛn o fɛn y'a fɛn tɔ ninnu ye fonds de souveraineté ninnu ani miliyɔn baden baden ta ni ko wɛrɛw non a y'a yira k'a fɔ aw nana jamana jɔli de kama minnu fɛnɛ bɛna fara aw kan aw b'a yir'u fɛnɛ la aw bɛna poste minnu occuper sara min bɛ di o mɔgɔw ma mɔgɔ minnu tun bɛ o yɔrɔ in na yen nɔ o sara wari dafalen o tɛ di aw ma dɛ mais aw bolo lankolon kɔni tɛ mais o fɛnɛ bɛɛ tɛ ta ka di aw ma a bɛ imposer de ni min ta ye jamana ko ye min ta tɛ jamana ko ye o bɛ dɔn o don ni min kɔni tɛ se ka na baara kɛ ni fo nin wari in ka di yan an n'a dɔn k'e nakun ye wariko de ye mais n'i nana jamana de bɔ bolo la e yɛrɛ bɛ se ka i kunna wari bɔ i kun k'a don jamana kunko la donc o y'o ye o fɛnɛ kɔfɛ tuguni an bɛna na eh, min fɔ eh, fɛn fɛn fɛn eh, comment on appelle la minnu bɛ bɔbɔli bɔbɔliba la a caman bɛ yen nɔ i komi n y'a fɔ cogoya min na ne ni e jɛra ka bɔ ka taa M5 mouvementw na tuma min na FORSAT bɛ ka bɔ ka kisɛ ci ni mɔgɔ mugan ni dɔɔnin sara a la e tun bɛ kɛnɛ kan ne tun bɛ kɛnɛ kan ɔ misaliya la journaliste i bɛ journaliste caman ye u bɛ ka bɔ u tɛ dɔwɛrɛ fɔ fanga ka kojuguw ka olu dɔrɔn de publier ka olu dɔrɔn de fɔ ka olu dɔrɔn lagosi parce que u tɔɔrɔlen de don u kɔnɔ ko dɔw de kɛra u la min ma bɛn u ma i bɛ taa sɔrɔ journaliste dɔ bɛ yen nɔ a y'a ka kalan kɛ ka journalisiya kalan kɛ a tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ mouvement o mouvement bɛ bɔ n'a ka kamera ɲɛnamaw n'a ka fɛnw ye ka taa ka reportage n'a ka fɛnw kɛ mais ne ni n ka telefɔni de bɛ taa ne bɛ n ka filimeli ni n ka fɛnw kɛ ka bila fanga nana dafiri fanga kura nalen o ka na privilège dɔw ta k'a di ne ma k'a sɔrɔ journaliste in yɛrɛ kalanlen don ni ne ye ale ka baara yɛrɛ don fosi ma di ale ma ale ma gɛrɛ fanga mɔgɔ la ale ma place foyi sɔrɔ ale ɲɛ bɛ ne la ne ni n ka telefɔni dɔrɔn de tun bɛ kulekuleba ni fɛnw kɛ réseaux sociaux sanfɛ filimeli ni fɛnw na direct ni fɛnw na mais ka na koba dɔw kɛ ne ɲɛna ka na ne bila niveau sugu dɔw la a b'a frustrer wa a t'a frustrer a b'a tɔɔrɔ wa a t'a tɔɔrɔ donc o bɛɛ kɛlen don ka dɔw tɔɔrɔ o ye normal fɛnɛ ye a k'u tɔɔrɔ parce que bɛɛ b'a yira ko ma kɛ a kɛcogo la on a vu ici ko daminɛ la ORTM min ye jamana tele ye jamana kunkanko dɔw c'est à dire o o fɛn dɔw ma passer ORTM bolo o pasera réseau réseau sanfɛ mɔgɔw olu bolo an y'o ye yan nɔ o couverture dɔw o ma di ORTM ma fo o taara passer mɔgɔ wɛrɛw de bolo minnu bɛ réseaux sociaux kan min ti c'est à dire papier yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ baara jɔlen na ko nin ye n ka média ye nin ye nin ye nin ye nin ye n bɛ règle la n bɛ taxe sara n bɛ impôt sara n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan nka olu taara kɛ ten tɔ an b'a ye yan exclusivité dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire information dɔw bɛ yen nɔ yan'a ka passer ORTM kan i b'a ye a bɛ passer o mɔgɔ dɔw de bolo donc n'o ma journaliste dɔw tɔɔrɔ a bɛ jɔni tɔɔrɔ jagoya a bɛ journaliste dɔw tɔɔrɔ. donc o yɔrɔw n b'o de fɔ n ko olu yɔrɔw o dimikun a kan ka lajɛ ka analyser ka fɛsɛfɛsɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a dɔw dimikun na wa dɔw diminen don kun min kama jo b'u bolo a la u diminen don tiɲɛ kan politisiyɛn ninnu fɛnɛ n'i y'a ye u fɛnɛ bɛ wuli k'a fɔ ko transition tɛ prolonge a tɛ kɛ tan tɛ kɛ tan parce que aw bɛ ka wari min ta yen dɛ k'a sɔrɔ aw ma vote mɔgɔ ma vote aw ye jamana kɔnɔdenw ma bɛn a kan k'a fɔ ko an ye karisa de bila nin nin nin nin nin region in eh, depiteya la an ye karisa de bila nin sɛrikili in tantɔ la nin donna tan nin bɔra tan aw bɛ ka taa o depite wariw ta yen dɛ donc tant que ni transition bɛ ka prolonger aw bɛ continuer k'o de ta yen dɛ politiciens tɛ sɔn o de ma u tɛ sɔn transition prolonger li ma o de la kɛlɛ kun ye olu de ye n'a sɔrɔ ko aw tun bɛ ka bénévole de kɛ yen nɔ ko aw nana aw bɛ ka baara kɛ de a ma kɛ fufalaki ye sa nka aw bɛ ka wari min ta c'est raisonnable a tɛ ka kɛ ninnu ka élection n'u élula k'u bila n'u bɛ wari min ta aw bɛ ka baara kɛ aw bɛ ka taa ɲɛfɛ hali hali hali hali ni u yɛrɛ kun ko k'u bɛna wuli don min na k'a fɔ ko ayi an tɛ sɔn transition ka prolonger u hakili yɛrɛ tun b'a f'u yɛrɛ ko non ninnu ye baarakɛla de ye an ye ninnu to yen ninnu ma na wariko kama mais tant que ni aw bɛ ka o wari n'o fɛnw ta aw bɛ k'a fɔ ko ka transition ka prolonger hali n'aw bɛ baara la a bɛ fɔ ko aw bɛ ka prolonger wari ninnu de kama aw tɛ ka prolonger baara kama et pourtant n y'o fɔ cogoya min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u t'a dɔn yɛrɛ loi yɛrɛ ye fɛn min ye yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a bɛ proposer cogo di a bɛ voter cogo di décret ye mun ye nin ye nin ye nin ye tantɔ ye u bɛ CNT kɔnɔ yen donc jagoya y'o ye a y'a lajɛ a ka a ka a ka aw ka ko kɛtaw a ka yɛrɛ a ka a ka analyser kura ye aw ka tila ka yɛlɛma don kow la n'o tɛ a tɛ se ka taa tan nin an mɛnna an bɛ kuma caman fɔ duguma an famana video kɛ ni fɛnw ma mɔgɔ caman kɛlen don k'a ye an mankan tununen don o ma yira k'a fɔ ko an ka hakilinaw ye mun ye k'an t'o fɔ mɔgɔw ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko u bɛ se ka fangatigilamɔgɔw lasɔrɔ k'a f'u ɲɛna u y'a fɔ sa wa u m'a fɔ sa wa an kɔni ka jate la u bɛ se k'u lasɔrɔ k'a f'u ɲɛna donc a kɛra kɛnɛ kan a kɛra dogo la ye o an seko ye min ye jamana ko la an b'a kɛ nka fɛn dɔw bɛ yen n'i mɛnna k'a fɔ duguma fɛnɛ n'a tɛ ka mɛn i b'a dɔw fɔ sanfɛ lala a sanfɛ fɔli o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye yɛlɛma dɔ bɛ don a la u k'a lajɛ u ka yɛlɛma don kow la n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kun ma na n'u sigi aw nana aw sigi juru t'aw ni mɔgɔ cɛ yanni élection yanni IBK ka bin an tun bɛ jɔrɔ la fɛn min na o tun ye jamana ɲagami ko de ye o de kama an tun bɛ bɔ ka explication di waati dɔw la n ko société kɔnɔna la jamana in kɔnɔna la couche bɛɛ fara faralen don diinɛ ɲɛmɔgɔw olu faralen don olu kun olu bɛ ɲɔgɔn olu ka olu bɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn tan tan ni ɲɔgɔn clasher ni fɛnw kɛ ɛɛ artisiw faralen don jeunesse kɔni o kuma tɛ fɔ i taara fan o fan n ko fɛn kelen min tora dɔrɔn armée ko n'u nana IBK gɛn gɛn cogo dɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ IBK la ala ka yaf'a ma ani musa tarawele ninnu an y'u fɛn fɛn tɔgɔ fɔ an ka fɛn kɔnɔna la an ma minnu yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ fɔ an bɛ eh, ala deli a ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma ko n'u nana a gɛn o gɛn cogo la jamana kunnangolo n ko ni arme fana tilala ka na kari ɲɔgɔn na fanga in nɔfɛ n k'a bɛ gɛlɛya an ma o de tun ye anw jɔrɔko ye kabiri kudeta nana kɛ ko o ma bɔ a la an ko an jɔrɔkun tun ye min ye o banna ka ban bɔ ninnu filɛ nin ye an ka an ka karitusi laban de ni nin ma ɲɛ an bolo an bɛ se k'an jigi bɔ maliko kan nka ala k'an kisi o ma parce que ninnu nana u ma postes occuper occuper ka se yen nɔ k'a fɔ ko u ye fɛn dɔw ɲagami ɲagami cogo sugu dɔ la k'u tɛ se ka araye sugu dɔ ta ni mɔgɔw ye u ma élection kɛ k'a fɔ k'u taara don commerçant ba dɔw kan ka wari dɔw minɛ olu la ka campagne kɛ ko ni n yɛlɛnna n bɛ nin k'i ye n bɛ nin k'i ye n ko u m'olu kɛ n ko donc ninnu de bɛ se ka jamana gérer yɛrɛ yɛrɛ ɛ u kun nalen kun kan ka fɔlɔ mun na o yɛrɛ de ye fɔlɔ ka remaniement yɛrɛ kɛ armée kɔnɔ fɔlɔ ka na fɔlɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko i ye i bɛ arme kɔnɔ n'i donna arme la jamana kanu de kama i déclarer i bɛ to a la mais n'i ma don o kama ko e donna a la de parce que e somɔgɔ dɔ tun ye jalatigi ye u y'a ye k'a fɔ arme tun kɛlen don ni baara t'i la i ma se ka fɛn ɲɛ i bɛ taa arme la walasa i ka se ka sara wari sɔrɔ n'i ta ye o ye démissionner tɛ poursuivi tɛ foyi ka sɔrɔ ka na tuguni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen ko jamana in de ka d'u ye jamana kanu b'u la u bɛ fɛn ka don arme la k'olu recruter k'olu ladon ka tila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ baarakɛ yɔrɔw jɔn ni jɔn de bɛ yen nɔ ko sara wari fu bɛ ka ta u tɔgɔ la ka sɔrɔ u sara yɛrɛ a ka ca san caman ye k'olu bɛɛ bɔ yen nɔ olu yɛrɛ sara wari u ka da u ka kolonɛli sara in ma déjà u bɔra nord la u bɔra cɛncɛnganaw kɔnɔ u bɔra finteni juguw la u bɔra minɔgɔ juguw la u bɔra kɔngɔ juguw la u bɛ si kilimuw ni fɛnw kɔrɔ u k'u ka kolonɛli sara ta u ka jamana diriger jamana ka sigi sen kelen kan n'u y'o kɛ hali n'u ye san kɛmɛ fila kɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛna giringirin u nɔfɛ o mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ taa sɔn ta ka da u la n'i y'a ye sɔn bɛ ta ka da u la dɛ u bɛ ka warimugu min cɛ cɛ dɛ a bɛ tɔw fɛnɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ yen dɛ jakoya a b'olu dɔw lamuruti u fɛnɛ k'a fɔ ko an fɛnɛ bɛna ninnu ta ɲɔgɔnna kɛ parce que asimi ye san joli kɛ yen nɔ a ye san joli kɛ kungo kɔnɔ donc dɔ fana b'o la yen nɔ o fana b'a fɔ ja ni n fana nana n fana bɛna kulɔ n fana bɛ nugu n fana bɛ nin wariba in sɔrɔ n somɔgɔw bɛ kɛ tan n bɛ kɛ tan n bɛ kɛ tan n bɛ kɛ tan jagoya u b'a lajɛ u bɛ ko dɔw ɲagami ɲagami ni ɲɔgɔn cɛ dɛ donc halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in basigi ala ka hakili ɲuman di jamana dirigebagaw ma mankan lankolon fɛn fɛn bɛ ci ani mɔgɔw fɛn fɛn bɛ wuli ka kuma wɛrɛ kɛ min tɛ mankan lankolon yɛrɛ ye min b'a jo fɛ a caman sirilen don warimugu min n'u bɛ k'a cɛ k'u to sanfɛ yen dɛ a sirilen don o de la donc n'a fɔra dama ko ka transition prolonger dɔrɔn baara tɛ lajɛ bilen dɛ aw bɛ wari min ta la kalo kalo dɛ o de bɛ mɔgɔw fitinɛ o de bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ donc minnu fana pereselen don olu fana ka yɛlɛn ka na se nin pilasi in na ka na o wari kelen n'o fɛnw ta dɛ olu tɛ sɔn aw ka to transition na u b'a kalaya aw kɔ k'aw ka élection kɛ sinon bɛɛ b'a dɔn élection in tɛ n'a sɔrɔ ko élection dɔrɔn de tun bɛ mali bɔ bolo la kudeta kun tɛna kɛ ATT yɛrɛ la o k'a fɔ kudeta kun tɛna kɛ ATT la parce que ATT taali tɔ kun ye kalo damadɔni dɔrɔn élection kun bɛna kɛ a m'a fɔ n t'a bila a m'a fɔ élection tɛ kɛ a ma foyi foyi kɛ mais mun na kudeta kɛra a la kudeta kɛra a la élection ko tɛ donc élection tɛ se ka o dɔrɔn tɛ se ka jamana bɔ bolo la quoi an ka mali in bɛ yɔrɔ min na bi bi in na il faut que malidenw yɛrɛ de ka jamana in lajɛ ka hinɛ jamana in na bon dakuruɲɛ damadɔ kuma de tun bɛ n bolo k'a fɔ hakɛto bɛ o la sɔli